mmadụ kpọrọ gị bịa taa azụ gị akwọ aka abụọ that means onye nwe dị azụ ga-asa n'ahụ ọkwa ya maba na swimming pool gwuo mmiri gị chee na mmadụ o- o- mmadụ niile sere tatu iche iche ụfọdụ wụ ugwo ụfọdụ wụ ihe apịrị ha apịa ụfọdụ wụ koboko ụfọdụ wụ arụ atara ha ata ụfọdụ wụ aha amarachi meet my wife don't you know her ọkwa onye mụ na ya dị sharp o nwa na-eji ọkwa ndị no introduction ọ bịakwa gị n'akụkụ pụwa jụọ gị onye ọkwa na onye ga-akọwa ọkọla isi azụbụike nna ya wụ onye mụ na ya biri ụlọ adịghị ama ama nwaanyị ma mma ụmụ ama nwaanyị gị jọọ njọ ụmụ gị ga-ajọ ihe mere m ji na-ajụ even nwa neighbor m oyi nna oyi nna ndị oshi bịara n'ụlọ ha the man si na windo wụọ nwunye ya follow ya ahụ ya cross ukwu ya atọ na windo chewere ndị oshi na room ọtụtụ mmadụ si ka ọ sị mgbe n'ebe ọnọdụ ọdụ ya niile nwunye ya nyere ihe ome ka ọ smile asmile eme ka obonu na ebe onu and he cannot do anything to help the woman o wepụta isi ndị oshi agbaa ya pieces ya kụfuru ndị oshi after some months asị na nwaanyị dị ime nine months amụọ nwa nwa eyie ndị ohi ndị niile mụrụ nwa na yard a ihe eji bịa letachara ha nwa ndị na-ebute pampers cartons sma gold cerelac nutrend complan children wears teddy my neighbor zụụrụ nwunye ya moto na nwunye ya mụrụ nwa onye nke amụ amụ ha ji bịa letara ya nwa ị na-ele ihu nwa ga-egosi gị ihe eji ele nwa ha ji bịa letara ya nwa seaman aromatic schnapps ose ọjị mmịmị ajụ mbaise adọli okwuma gongon cleanser dr aladdin seven keys herbal mixture moju powder crude oil dr agnes nwamma tooth powder nkwụ ojukwu ndị yard na-ajụ ma nwa ọ wụ arụsị eight years nwatakịrị agaghị ije mpa ya pụwago ọrụ mgbe ahụ nwatakịrị apịasuo dada ya tasịtaka ya anya akpa asụ akpagbuokwa gị ibe gị nọ primary three ị gwọrọ n'ala ọ dị ka ihe ụmụ m mere m last week mgbe m nọ na palọ na-ege news amaghị ihe na-esere last born m na nke tọrọ ya nọ nke agbabata waka waka thunder fire fada thunder fire fada 20 times thunder fire fada 20 times ka ọ na reply ya you too thunder fire fada thunder fire fada 30 times sị lekwanụ m na thunder 50 naanị m nwere mere ụmụaka m sịrị mma ha gbapụ ezi my wife soro kwuo na-awụ m n'ala nwaanyị ka anyị gaa taa azụ ya tagide azụ gwara m na azụ azụ na o siri ike ama m na my wife na-atagide the fish with the foil atagide wit foil abịa na ya ị kpa ya aka ya akụchapụ ebe ya na ya ị kpa ya aka ya akụchapụ ka mmadụ gwusa nwunye ya egwuregwu ihe ị kwụrụ ụgwọ ya a kpa aka ya akụchapụ o nwere ofu excuse ọ na-enye m one excuse ọ na-enye m na-agbawa m ọ na-agbawa m obi oo oh, honey hapụgodi m isi na-awa m lee ebe ihe a na-arịọ gị nọ lee ebe ihe a na-arịọ gị nọ lee ebe isi nọ Hmm. Um, hmm. My name is MC Uncle O, the Bishop of Comedy. Ihe m na-ekwu wute gị kpọọ m na 080 3570 5812 MTN line m o. Hmm. ekele ekele ekpere m ndị na-ege ntị ọkụkọ sị sị ya na-ekwu awụ ka ihe ji ya haa ya kama ka ọha nụ n'olu ya ekwuo kwuru m otu ọ ha m n'ọnụ ka udo dị ka emesịa nụ